ne bɛ se ka min na n ko furumuso ɲuman bɛ se hali dɔ fara mɔgɔ si kan siga t'a la furumuso ɲuman a bɛ dɔ fara mɔgɔ si kan siga t'a la a bɛ don i ni lebu cɛ ka don i ni maloya cɛ ka don i ni juguw ka yɛlɛ bɔnna cɛ ɔwɔzi karamɔgɔ a sɛk alhaji mamadu dumuya a bɔra ka laseli min kɛ sisan ala ka ɲɛ mɛn a la yarabi cɛkɔrɔba ala ka ɲɛ mɛn a la o hokumu kɔnɔ cɛkɔrɔba bɔra ka laseli minnu kɛ sisan bɛɛ lajɛlen ye a mɛn mali a ka gɛlɛn nka maa min bɛ hakili to an karamɔgɔ la a sheikh alhaji mamadu dumuya ni maa min sera ka laya san ka na di an karamɔgɔ ma ala de bɛ i sara ka da yira silamɛ bɛɛ lajɛlen na alhamdulila ma dumuya ni retirɛti mɔgɔ tun bɛ retirɛti ta wajulu la an karamɔgɔ alhaji mamadu dumuya ale tun bɛ retirɛti ta ka wajulu daminɛ depuis 1975 ka na bila sisan na san bi naani ani dɔ don dɛ k'a kafo ala ka dɛmɛ ma nka hali sisan retirɛti tɛ a ye k'a kafo ala ka dɛmɛ ma nin ye cɛkɔrɔba nin ye alhamdulila sigidaw la quartier kɔnɔ ani an ta fɛ région ninnu na alhamdulila maɲumako don k'a kafo ala ka dɛmɛ ma maa maa ye karamɔgɔ dɛmɛ i ye diinɛ de dɛmɛ maa maa ye diinɛ dɛmɛ ala b'i dɛmɛ ala k'an bɛɛ dɛmɛ ala kira hɔrɔma kosɔn kuranɛ barika kama allahumma rabbi sali ala muhammad alhamdulila an ye an boli k'an senfa ka se an karamɔgɔkɛ ma n'o ye a sheik alhaji mahamadu dumuya bamako mali alhamdulila ɲamakɔrɔ sigida k'a kafo ala ka dɛmɛ ma an bɛ wagati min na a dogolen tɛ n'o ye eh, seliba ye alhamdulila seliba mana jɔ alhamdulila fɛn jumɛn de bɛ a kɔnɔ maa caman bɛ fɛn jumɛn ni hami n'o ye dutigiw ye alhamdulila o ye sagako ye

ala kana an malo diɲɛ la ala kana an malo kiyama so fila nin bɛɛ lebu ala m'an kisira a ma ala ka kunkɔrɔta d'an ma an bɛ ta ka pɛrɛn na ni bana minnu ye ala ka banaw kɛnɛya minnu ka bana dogolen bɛ ala k'a kɛnɛya minnu ta bɛ kɛnɛ kan ala m'a kɛnɛyara minnu ka kɛnɛ ala k'aw lafiya ka d'a kan kɛnɛya ale ye sanu fugula de ye kɛnɛbagatɔw kun na nka fugulatigi yɛrɛ tɛ fugula nin valeur dɔn fo ni fugula nin tɛ min kun na o de b'a valeur dɔn o tuma sanu fugula o de ye kɛnɛya ye mɔgɔ bɛ pan ka nɔgɔ i kɛnɛman de ma biri ka wuli ka nɔgɔ i kɛnɛman de ma seli farida duuru seli nin i t'a dɔn ko baara b'a la fo n'i banana hiji a bɛ kɛ ni kɛnɛya de ye misirilataga a bɛ kɛ ni kɛnɛya de ye hali balimasiratagama a bɛ kɛ ni kɛnɛya de ye barisa n'i man kɛnɛ nin ko caman bɛ tɛmɛ i kan aa k'a man kɛnɛ k'a dalen don hmm. aa k'a man kɛnɛ k'a eh, eh, eh, a sigilen don o tuma ni masaba ye i kɛnɛya a ye fɛn bɛɛ d'i ma o tuma alihamudulila hmm. a ko ko a nana an k'an da don min na o ye lahiya ko ye min mana se o de kuma bɛ fɔ e m'a ye sunkalo waati la i tɛ foyi mɛn alimamiw n'u ka alimamiw ka kutubaw la ni eh, fɛn sunkaloko kuma tɛ sunkaloko kuma dama de bɛ yen sun ɲafɛnw sun tiɲɛfɛnw mm. fɛn min ye sun wajibiya ani fɛn min bɛ sun bin ka bɔ mɔgɔ kan alimamiw bɛ o sunkalo bɛɛ kɛ o de lakali la ni min tuma sera zakatul fitiri n'o sera o n'a kunkan kumaw bɛ fɔ an bɛ min na sisan n'a nana s'an ma yan bi k'an k'an ta nin fɔ o la ladili la hmm. bilasirali la lahiya sɔrɔbagaw ye ani lahiya sɔrɔbaliw ye ka d'a kan a yɛrɛ ɲɛ bɛ ɲinan ta nin na an tɛ tɛmɛ ala kan dɛ walahi jabaru ale de bɛ s'a ka jɔn doni kɔrɔ ala bɛ s'a ka jɔn doni kɔrɔ n'o tɛ

sadaka lahul azim o tuma mm. an bɛɛ doni bɛ ala kun fɛn bɛɛ doni bɛ ala kun wa ale de bɛ s'a bɛɛ kɔrɔ ale de bɛ s'a doni bɛɛ kɔrɔ ɛɛ an bɛ min kɛ ka sɔrɔ kɛbagaw ladi ɲinan ka bɛn ɲinan sunkalo nin ma an bɛ min kɛ ka minnu dɛsɛra ɲinan mm-hmm. i ɲinifɛn na parce que ala ye bɛɛ sɔn han nka ni ala y'i jɛ min na i ko ko ala m'i sɔn de n'o tɛ ala y'i jɛ fɛn dɔ la ka fɛn dɔ d'i ma a y'i jɛ ala bɛ masa ɲuman don a mana da dɔ tugu i ɲɛ a bɛ da dɔ yɛlɛ i ɲɛ o tuma ɔ ni masa rahamani ye ɲinan ta nin se an ma k'an to ɲinan kɛcogo nin na diɲɛ forobabana nin na jarabiba min bɛ kafiri ni silamɛ bɛɛ kan ɲinan o ye forobabana nin ye n'o ye korona ye ɔ o min y'o ye ɲinan o tɔgɔ donna ɲinan ta nin na n'o tɛ an b'an ka kule la kɔrɔlen dɛ ala yɛrɛ de ye masa ɲuman ye mɛnɛ walayi faama ɲuman ye ala ye adamaden a t'a fɔ ala ma abada ko barika a dun fɔra ko man la yashkuru la man la yashkuru la qalila la yashkuru kasira ko ni mɔgɔ min ma caman bari eh, fitinin barika da ee eh, o tigi tɛ caman barika da koyi hɛrɛ bɛɛ tigi ala a ye ɲinan ta se an ma foroba bana nin bɛɛ fantanya nin bɛɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ mm. parce que an ni ɲɔgɔn cɛ ka gɛlɛn bi dɛ eh, min y'a to an bɛ kule la bi woyi woyi woyi mm. jinɛw ma na feerefɛn kura sigi o ka bɛn nin waati ma o mɛlɛkɛw nɔ tɛ o nka an bɛ kule la mɔgɔw bɛ mɔgɔw la mɔgɔw man kan ka min kɛ ala ka ɲi cogo min na i komi anw man ɲi ten dɔw bɛ gɛlɛya de ɲɛ sigi eh, gɛlɛya de labɛn ka fɛn kɛrɛnkɛrɛn k'a bila a daminɛna ka bɛn ni sukaroko waati la mm. denmisɛnnin fitinin de t'o kalama bilen ala barika la ala ye nɔgɔya don o la o denmisɛnnin fitinin t'o kalama o tuma mm. o denmisɛnnin fitininw ma a ye n'o tɛ n ko waatiw tɛmɛna yan u tun bɛ feerekɛlaw tun bɛ sukaro datugu de ni sunkalomakɔnɔ surunyana mm. ka sukaro garidi k'a camanba mara yen ko n'a sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ don ko sunkalo mana na k'a bɛ kɛ kɛmɛ ni mugan ye ka ŋaniya jugu siri alakira mantonw ye sallallahu alaihi wasallam don o don nin bɛ n kɛ fɛn ɲɛna nka n bɛ kelen f'i ɲɛna hali bi ala ka ne ni e ni an lamɛnbaga bɛɛ kisi n bɛ kelen f'i ɲɛna mɔgɔ tɛ pilan kɛ ala la dɛ e ye sukaro dogo k'a kana na nɔgɔya k'a kana na gɛlɛya k'i ta to i bolo k'a kana na gɛlɛya k'a sɔrɔ i ma i ka ŋaniya labɛn juguya ŋaniya e y'o i labɛn k'o de makɔnɔ fɛn min n'a ka di ala ye mm. i ye min kɛ walima i bɛ min kɛ la mm. n'a ka di ala ye ala bɛ wari ala bɛ wariba d'i ma o la koyi nka a wariba sɔrɔlen ka kan ka taa yɔrɔ min na a bɛ tila ka o latigɛ i ma dɛ e y'a gɛlɛya k'a gɛlɛya k'a gɛlɛya mm. alakira mantonw ye e tilala wari ɲini na tuma min na min donn'i kun o kɛra dɔgɔtɔrɔso latagala ye an tɛ miiri wa n'an y'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya ye fa inna ma'al usri yusra ni inna ma'al usri yusra nɔgɔya ani gɛlɛya o de bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ n'an y'o dɔn ka tila k'a dɔn ko adamaden ni ɲumanya ma min ɲɛ i ma walayi juguya t'o ɲɛ i ma ka d'a kan ne ma nafa ye hali juguya la hali mankutu na mankutu na n ma nafa ye juguya la ka d'a kan mɔgɔw bɛ k'i ka juguya min f'i kɔfɛ o ye o ma foyi ɲɛ i ma ni jelimangoya tɛ karisa wa a ka fɛn ka gɛlɛn dɛ mm. hali a ka butigi ni karisa ta sɛmɛnen bɛ ɲɔgɔn na an m'a ye duuru b'u ni ɲɔgɔn cɛ sotarama kelen nin de bɛ ka marchandise bɛɛ doni ka taa mɔbili kelen de bɛ ka a marchandise bɛɛ doni ka taa a bɛɛ bɛ jamana kelen de la yan nka e mankutu jugu sɔrɔ barisa i ni min ka feerekɛyɔrɔ gunnen bɛ ɲɔgɔn na mm. i ka d'a la k'a fɔ o ta ye mankutu duman sɔrɔ ka tɛmɛ i kan wa a bɛ kɛ sababu ye ka kiliyan ɲumanw wele ka di o ma o tuma n ye nin bɛɛ fɔ ka da min kan ɲinan ta nana bɛn nin waati ma sunna labato waati ba dɔ n'o ye sagafaga ye mm. aa sagafaga a belebele saba mankutu bɛ sagafaga nin kɔnɔ belebeleba saba ala ka mumini muso ba dɔ n'o ye hajara ye n'o ye hajara ye n'o ye seyidina ibrahima muso ye o ye musoba tɔw ladi yan nin sura ye musoba tɔw ladi a la nin sura ye musoba tɔw ladi a la n'o ye sara eh, hajara ye hajara ye limaniya min kɛ a den faga waati la hajara ye bin min don seitana la a den faga laɲini don a cɛ bolo parce que komi i y'a kisa mɛn kɔrɔlen an tɛ o détailler n'o tɛ ala ko ko n b'aw lajarabi de n'aw ko k'aw bɛ ne ala kɔni fɛ ne b'aw lajarabi dɛ k'a tɛ mɔgɔ si gansanama to abada f'a k'an lajarabi ɔ fɛn min bɛ lajarabi tiɲɛ an bolo sa fɛn min bɛ limaniya tila an na sa ala kan'o doni da an kun fɛn fɛn bɛ limaniya tila an na ala kana doni da an kun bana la ala kana limaniya tila an na woloden ko la mm. ala kana limaniya tila an na fantanya jugu la mm. ala kana limaniya tila an na masakɛ jugu ka mara kɔnɔ mm. ala kana limaniya tila an na dutigi jugu ka mara kɔnɔ du kɔnɔ ala kana limaniya tila an na e min bɛnna furumuso jugu ma a b'i lebu de ɲini diɲɛ don o don i mana hɛrɛ sɔrɔ o man d'a ye ni i ma hɛrɛ sɔrɔ a ka sugujɔ sira baro diyalen y'o ye o bɛ musojugu ko la dɛ o tuma ala kira ko sala salama ko ni ala b'a fɛ ka mɔgɔ min kɔni garijɛgɛ k'i kunnadiya i bɛ fɛn nɛɛma nɛɛma bɛɛ ala b'o k'i garijɛgɛ la woloden ɲuman mm. a b'o d'i ma mm. furumuso ɲuman a b'o d'i ma mm. sigiɲɔgɔnw t'i ka dɛsɛ dɔn u t'i ka makariko dɔn furumuso ɲuman arijinɛ ɲini muso a b'a sen da nin bɛɛ kan yen ɛ an bɛɛ tɛ kule la nin waati la nin ye ala k'a ɲɛ an bolo dɔrɔn Amin. ɲinan lahiya ko kɛ Amin. bɛɛ tɛ kule la nin ye Kosɛbɛ. hɔrɔnmuso ɲuman Naamu. Hajara- Sara- hajara ladegebagaw Naamu. hajara ladegebagaw Mm. olu de b'u cɛ ta u bolo ma nin waati la Naamu. cɛ o Naamu. san bɛɛ n'a lako don Kosɛbɛ. san bɛɛ n'a lako don mm. o tuma eh, ɲinan ta nana se k'an to cogo min na ala de y'o latigɛ dɛ i kana juru ta i bɛ coron juru min na ɲinan gɛlɛya nin kan'a to mɔgɔ si ka juru ta juru min bɛ lahiya sogo kunaya a dunbagaw da kɔnɔ mm. nin sunna de don farida tɛ sunnatul kifaya yɛrɛ de don a ma fɔ ko n'i m'a sɔrɔ k'i bɔra silamɛya la dɛ n'i m'a sɔrɔ i ma bɔ silamɛya la o tuma furumuso ɲuman ni ala y'a kɛ a bɛ e bolo mhm. cɛ t'a bolo ma ka don n'a ye so kɔnɔ ɛɛ ne kɔrɔkɛ ɛɛ ne furucɛ ne balimakɛ ala ka jɔnkɛ mhm. ɲinan ta kɛcogo tɛ nin ye wa kan'i yɛrɛ faga ɲinan ta kɛcogo tɛ nin ye wa kana juru ta ɲinan ta kɛcogo tɛ nin ye wa i tun bɛ bi naani saga de faga fɔlɔ waa bi naani saga mm. ɲinan mm. n'ala y'i dɛsɛ waa tan ta mana sɔrɔ o faga an k'o dun san dan tɛ ɲinan ye walayi silamɛw furumuso ɲuman

ne bɛ se ka min na n ko furumuso ɲuman bɛ se hali dɔ fara mɔgɔ si kan siga t'a la furumuso ɲuman a bɛ dɔ fara mɔgɔ si kan siga t'a la a bɛ don i ni lebu cɛ ka don i ni maloya cɛ ka don i ni juguw ka yɛlɛ bɔnna cɛ o tuma hajara o o hajara ale de ka muso ɲumanw ka muso ɲumanw ka ladegeli k'a la an b'o laɲini

lahiya ko nin bɔra ale de kɔnɔ lahiya faga nin bɔra ale de kɔnɔ nka n y'a f'i ma ko fɛnba saba belebele saba olu de tɔgɔ bɛ nin sura nin kɔnɔ ɛɛ hajara n fɔlɔla o tɔgɔ la cɛ suturamuso cɛ dɛmɛmuso cɛ lebu suturamuso min bɛ fantanya kun mɔgɔ fɛ sabu n'ala jɔra ka ka kɛ fantanya kun i fɛ dɔrɔn a bɛ muso d'i ma min b'i hakili sigi kunko waati la a bɛ muso d'i ma i hakili wuli tuma la min b'i hakili sigi a bɛ muso d'i ma i ja wuli tuma la k'i bɛ kɛlɛ kɛ i dusu bɔ tuma a b'a fɔ i ma ko e karisa e ye kuma dɔ fɔ i balimakɛ ma kuma kɔnɔla la bi a ma diya ne ye dɛ a bɛ don n'i ye so kɔnɔ furumuso ɲuman cɛ dɛmɛmuso muso limaniyalen ale de hali kɛlɛ la i dusu mana bɔ ale de bɛ taa i bolo minɛ ka taa f'i ma so kɔnɔ karisa hmm. i ye kuma dɔ fɔ bi i tun man kan k'o fɔ dɛ o tun man kan ka f'i kɔrɔkɛ ma dɛ dusubɔ ye e sɔrɔ wa e ne b'i deli hmm. segin i kɔ taa i majigin i bino i balimakɛ ye k'a ka yafa i ma hmm. i kɔrɔkɛ a fɔ a ye k'a ka yafa i ma e dɔgɔkɛ i ye jigilatigɛ kuma fɔ a ye bi dɛ e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ fɛn b'e bolo fɛn t'i dɔgɔkɛ bolo e tilala ka kuma sugu nin fɔ a ma bi furumuso ɲuman bɛ kɔn k'i sen da o bala o kan sani seitana k'a kili da a kɔnɔ sani seitana k'a fan da a ko kɔnɔ o tuma furumuso ɲuman o tɔgɔ bɛ kisa nin kɔnɔ muso ɲumanw k'a ladege mm. a ye sɛgɛn min k'a den kantigɛli ŋaniya don n'a cɛ bolo a cɛ seyidina ibrahima ko tɛ wa hajara cɛ t'o ye wa o tuma hajara a ye sɛgɛn min kɛ a den na nka mɔgɔ tɛ mɔgɔ tɛ sɛgɛn kɛ fu ala ye a b'i sara de o tuma hajara seyidina ibrahima kuma lasurunyana ala ye seyidina ibrahima yɛrɛ lajarabi denko la k'a lajarabi balimako la k'a lajarabi diinɛ nin nɔfɛ limaniyabagaw ka alimamiba ale de ye seyidina ibrahima ye mm. o tuma ibrahima mm. a ye denko gɛlɛya jalaji a y'o min denko ka gɛlɛn mm. denko a bɛ a ntanya bɛ mɔgɔ ka limaniya tila i la a ntanya bɛ mɔgɔ bila kelenna miiri la den ntanya bɛ mɔgɔ bila ɲɛnafin na den ntanya bɛ mɔgɔ bila yanni kalikan tiɲɛw la nka burahima kalikan ma tiɲɛ dɛ burahima ma fili dɛ burahima yɛrɛ ye ala deli mm. a ko ala n zuriya kana sila fili kana si fili n dɛmɛ mm. i ka i ka n dɛmɛ limaniya la n ka limaniya kana yɛgɛyɛgɛ n ka limaniya kana yɔgɔyɔgɔ yaani o tuma ni alahu taala ye o cɛba o ka denko gɛlɛya s'a ma a mɛɛnna de a ma den sɔrɔ mɛnɛ n'o ye sumayila ye mm. sumayila y'a den de ye sura nin yɛrɛ ni kisa nin yɛrɛ ni lahiya ko nin yɛrɛ nara ale de sira fɛ yɛrɛ kunfinw b'a f'i ɲɛna o fana faamuyara bi sa o n'o tɛ mm. mɔgɔ caman tun b'a fɔ fɔlɔ mm. ko burahima ka lahiya kuma sɔrɔla min fɛ k'a tun bɛ to ka lahiya faga san o san eh. k'a tun bɛ to ka lahiya faga san o san ko san dɔ la k'a dɛsɛra lahiya la mm. k'a y'a den de kantigɛ ayi a mana fɛn fila tugu kan ye ɲɔgɔn na o ye o tɛ kelen ye dɛ burahima ale y'a ka lahiya faga o daminɛ sumayila yɛrɛ de la k'a fɔ a tun bɛna sumayila mm. a y'a fɔ ala ma mm-hmm. ala ne bɛ a ɲini e fɛ e i mana den di ne ma mm. ne b'a faga e ala ye o y'a sɔrɔ a y'a ye kafiriw bɛ ka jow misi faga u ka jow ye ka jo ka seitanaw mm. k'olu kolokolo u ka jow ye o tuma a ko ko nin kan ka kɛ min ye k'o ye ne dabaama de ye o tuma ni ne dabaama ye den di ne ma o y'a sɔrɔ den ko hami bɛ ibrahima la ni ne dabaama ye den di ne ma mm-hmm. ne bɛ den faga ala ye a y'o layidu ta o tuma ala y'i to o la n bɛ ka kuma surunya ala y'i to o la ka n'a sɔn den n'o tɛ o y'a sɔrɔ a ye san caman kɛ a ma den sɔrɔ dɛ a ka aladelikanw bɛ kuranɛ kɔnɔ o tuma a ka den sɔrɔ o nana kɛ fa kɔrɔkɔrɔkɔrɔkɔrɔlen a san kɛmɛ laɲini a nana den sɔrɔ aa a ko k'ale ka layidu k'ale b'o fa ko layidu kan ka fa ala ye ne ye layidu ta ala ye n ko ni ne ye den sɔrɔ mm. n ko n b'a faga ala ye o tuma a layidu n kan k'a dafa burahima y'o ŋaniya tuma min na kuma lasurunya na mm. burahima jɔra don min kan ala ta kɔfɛ burahima ko hajara ma n'o ye den nin ba ye sumayila ba mm. den kantigɛta ye sumayila de ye n'o tɛ den wɛrɛ fana tun b'a bolo min tɛ sumayila ye o ah. i ye siyaka tɔgɔ mɛn siyaka y'a den dɔ ye nka kisa nin muhamadu an ka eh, eh, eh, muhamadu mantonw kɔni an b'a boli min kan o ye sumayila de ye an ye o de dɔn o tuma a ko ko a ye don min ŋaniya siri a y'o fɔ nka a m'a fɔ n bɛna nin kɛ n bɛna nin kɛ dɛ o bɛ dutigi ni ala de cɛ dutigi tɛ a ta bɛɛ lakali mm. o tuma a ko ko sumayila ba ma n'o ye hajara ye hajara dugutaga bɛ ne ma n b'a fɛ ka taa dugutaga la nka n t'a fɛ ka taa ka sumayila to a labɛn a ka ko a k'a pare an ka taa an ka dugutaga la ɲɛ ɲɔgɔn fɛ a y'o fɔ ba ma kɔrɔ fila miiri dɛ mm. ba ma kɔrɔ fila miiri ba tun t'a kun dɔn a tun t'a cogo dɔn nka a ma fɛn fɔ a ye den labɛn den labɛnna tuma min na o tuma a ye foli di hajara ma a bɔra mm. a bɔra tuma min na den b'a kɔ sumayila b'a kɔ san tan ni kɔ jate sumayila b'a kɔ eh. a bɛ boli boli la a mana taa bɔ a ɲɛfɛ a bɛ taama la ka taa mm. a mana taa cɛkɔrɔba ɲɛfɛ a bɛ taa cɛkɔrɔba kɔfɛ denmisɛnnin bɛ ten de n'i n'a bɛ taama la a bɛ boli boli ka kun i la a bɛ boli boli ka tɛmɛ i la tuma dɔw la i b'a dan u b'o cogo la ka taa u bɛ ka taa u bɛ ka taa u bɛ ka taa ɛɛ muru b'a bolo fana han muru b'a bolo jurukisɛ b'a bolo o tuma a taara se yɔrɔ dɔ la sumayila ɛɛ a n'a fa bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa seitana ko yɛrɛ a ko k'an bɛ ɲina k'ale tɛ ɲina an bɛ sunɔgɔ ale tɛ sunɔgɔ o de ye seitana se yɔrɔ ye an na fo n'an y'an sɛmɛ ala la a ka kegun n'an ye a kalannen ka tɛmɛ an kan ayiwa a si ka kɔrɔ n'an ta ye seitana ta nka yarabi ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma o de to a bɛ se adamaden na dɛ a senna yɔrɔ ka ca an na nka i k'i tanga ɲini ala fɛ k'i mabɔ a la hali kuranɛ kolo nin n'an b'a kalan n ko ala ko k'an ka awuzu bilahi fɔ k'an k'a ɲini ala fɛ a k'an mabɔ seitana la kuranɛ kalanni na o tuma a ni sumayila bɛ ka taa u bɛ ka taa a taara a fɔ burahima ma ne ko mm. seitana kɔni a y'i kɛ cɛkɔrɔba ye k'a kɛ komi ale ye burahima fa jate ye sa k'ale bɛ ti k'i ka laadibaga ye mm. o tuma a taara a fɔ burahima ma a b'a a n'a den bɛ taama la ne ko burahima i bɛ taa min a a ko ko ne ye layidu di ala ma ne bɛ taa ne bɛ n den faga ala ye ee a ko ko burahima mm. i ye ko bɛɛ kɛ ala ye den faga fana a da sera o fana ma wa a sera den faga fana ma e bɛ bato dama min kɛ wa fo o bɛɛ tɛ wasa kɛ sa o tuma mun bɛ na ni den fagali ye tuguni ala bato ka ca min tɛ nin ye a tun b'a fɛ n'o tiɲɛn'i bolo dɔrɔn n'o tiɲɛna ibrahima bolo dɔrɔn ala bɛ dim'a kɔrɔ ala ko ko inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum walima innama amwalukum wa awladukum fitna den ye fitina de ye den n'i y'a sɔrɔ a b'i don ko la i man kan ka don min na den n'i y'a sɔrɔ a bɛ ko dɔ tiɲɛ i ma min tun kan ka ɲɛ i ma nka den nafa fana ka bon kosɛbɛ den nafa ka bon kosɛbɛ o tuma a ko ko ibrahima ala bato dɔ wɛrɛ kɛ i ka nin to yen a tɛ se limaniyabagaw la o ibrahima ko ko ne ye n ta sara ala de la ne bɛna n ta di ala de ma mm. wa ala de ye den di ne ma o tuma taa i ka sira fɛ ne to n ka sira nin na seitana y'a dɔn k'a tɛna se ibrahima la min kɛ a seginna den bɛ taa ni ka segin a fa nɔfɛ komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na n ko denmisɛnnin bɛ boli boli kɛ a mansaw na n'i bɛ tagama la a bɛ boli boliw k'i nɔfɛ o tuma ibrahima seitana ye ibrahima to yen ka na ismaila fan fɛ ko ne ko cɛ e nisɔndiyalen bɛ taga sira nin na i fa nɔfɛ e fa bɔra ŋaniya min kama walima i fa bɔra kun min kama i b'a dɔn wa a ko ayi n t'a dɔn mm. a ko wa i ɲɛ tɛ muru la a bolo a b'a fɛ ka n'i faga a y'i lanɛgɛ k'i bɔ i ba bolo k'i ba lanɛgɛ k'e bɔ a bolo a bɛna i faga de ko n'i ma da o la dɔwɛrɛ kama ko muru filɛ a bolo dɛ muru dun takun ye kantigɛli de ye jurukisɛ t'a bolo nin ye a b'a fɛ ka jurukisɛ kɛ k'i siri mm. i sen n'i bolo n'i y'o bɛɛ siri tuma min na e tuma i bɛ n'a y'o bɛɛ siri tuma min na a bɛ sɔrɔ ka i kan tigɛ a sumayila o fana ye kira ye o a n'a ka denmisɛnninya waati la kira don min kɛ mm. aa a ko ko cɛkɔrɔba e ma ne lajɔ dɔ wɛrɛ la kuma wɛrɛ la ne fa bɛna n kan tigɛ kɔ wa mm. wa ne sɔnna n jɛnna ne fa ye n wolo wa a ko k'a bɛ n faga n sɔnna n sɔnna a ka fagali ma a y'a dɔn k'a tɛna se sumayila fana la min kɛ a bolila ka jigin dugu kɔnɔ tuguni ka taa se hajara ma n'o ye sumayila ba ye a ko ko a ko n denmuso i cɛ dun a ko n cɛ bɔra k'a bɛ taa dugutaga la ɛɛ ko ne b'a taga yɔrɔ dɔn ne b'a bɔkun fana dɔn o tuma i kana i to tan dɛ ko dɔ de bɛ ka labɛn i ɲinɛ ma n'i m'i janto i bɛna woloden ntanya dɛ e ye san joli kɛ n'i ma den sɔrɔ i bɛ denko hami na cɛkɔrɔba nin ye san joli kɛ n'a ma den sɔrɔ a bɛ denko hami na o tuma nin ko k'a tɛ ko foyi to yen n'a m'o kɛ ala ye ayiwa a bɔra ni muru ni jurukisɛ i n'i ka musoya tun kan k'o sɔmi sɔrɔ dɛ dugutagala ni muru ni jurukisɛ o tuma a bɛ i den faga yɔrɔ ɲini na de k'i kɛ kona ye k'i kɛ denwolobali ye ee hajara ne m'a f'i ma ko ni ala b'a fɛ k'i lafiya dɔrɔn a bɛ furumuso ɲuman d'i ma ko gɛlɛn camanba bɛ a bɛ da muso ɲuman cɛ kan wale a ka limaniya tɛ tila a la ko gɛlɛnman camanba bɛ yen o bɛ limaniyabaga sɔrɔ i muso ka mɔgɔ ɲumanya sababu la i muso ka cɛ sutura sababu la i ka da la k'a fɔ masa rahamani bɛ i bɔ o bɔda ɲuman fɛ hali nasɔngɔ muso fantan limaniyalen a ka a cɛ ka nasɔngɔ muso t'a da dɔn sugujɔ sira la muso t'a da dɔn a bɛ ta sababu ta min min a tɛ min bɛ na san yɛrɛ barisa se t'a ye a tilenna kɔngɔ la don min na n kan bɛ muso ɲumanw de ma dɛ hali ni a tilenna kɔngɔ la don min na cɛ ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ ka d'a ma walayi muso ɲuman bɛ ji kɛ daga kɔnɔ k'a datugu k'a sigi ta la ko tɛmɛbagatɔw kana n'a dɔn bi ko an tilenna kɔngɔ la tɛmɛbagatɔw kana n'a dɔn ko an tilenna kɔngɔ la yarabi ala k'o furumuso ɲuman d'an ma wa o furumuso ɲuman ka waliju wolo tɛ bala mɔgɔ la dɛ muso ɲuman cɛ suturamuso cɛ dɛmɛmuso furu labatomuso eh. n ko n'a ye waliju wolo o tɛ bala mɔgɔ la barisa waliju wolo ma ban o waliju wolo ma ban dɛ kira wolo de banna ah. mɔgɔ si tɛ kira den da i kɔ la bilen i komi baminata ala kira ba kɔfɛ muso si tɛ kira den bamu bilen o tuma muso k'a to mɔgɔ ɲumanya la mm. a ka kira a ka waliju wolo a tɛ bala mɔgɔ la ɛɛ a taara so kɔnɔ a taara fɛ ko ɛɛ n buramuso walima n denmuso e bɛ yan ko b'i kɔ bi i t'o dɔn ayiwa ne bɛna ɲɛ i ma koba dɔ b'i kɔkɔrɔ bi k'o f'i ɲɛna mm. e ɲɛ b'i den na ayi ko ɲɛ t'a la a n'a fa ma bɔ wa ko awɔ kɔni a n'a fa bɔra k'e ma jurukisɛ y'a bolo a taatɔ la ko i ma muru fana y'a bolo mm. ko wa i cɛ a ka ala ko tuuru sera denkantigɛ ma bi dɛ mm. a ye ala ko sugu bɛɛ kɛ sa a filila tasumaw la fɛn bɛɛ kɛra a la o si ma limaniya tila a la nka mm. a setɔ don i den kantigɛli ma bi dɛ k'a b'o fana k'a la sabu a tun b'a fɛ hajara ka muruti o yɔrɔ la ka boli eh. ka kungo minɛ ala a t'o kɛ a t'o kɛ dɛ o tuma a ye hajara lasiyɔrɔ ɛ eh, lafili yɔrɔ ɲini a ma se mm. o fana ko ko n'a tilala ne den fagali la ne yɛrɛ labɛnnen bɛ ne yɛrɛ pɛrɛlen bɛ k'a makɔnɔ a ka n yɛrɛ faga ne cɛ mana a fɔ k'a bɛ fɛn fɛn kɛ ala ye o tɛ bala ne la barisa ala fila t'a bolo limaniyabagaw ka alimami mm. o tuma a tilala nin bɛɛ la tuma min na a taara

burahima ko ko ne den ne m'i wele gansana bi n m'i wele baasi la mm. n kɔni na i mana to n ta la o bɛ diya n ye dɛ n'i nana to n ta la n bɛ to n sugu la dɛ ne den mm. ne ye layidu di ala ma k'a sɔrɔ ne ma den sɔrɔ denko hami tun bɛ ne la ne tun m'a dɔn n bɛ den sɔrɔ ne ye den sɔrɔ jinɛw m'o den di ne ma dɛ kɔmɔw m'o den di ne ma jow m'o den di ne ma mm. ala de ta ye ala ta ye den o ye a ta ye ne yɛrɛ ye o kosɔn a ye n yamaruya ko n ka n den faga ko n ka e faga fanzuru maza tara ne ko n den e ta ye mun ye nin na de ayiwa aa den ɲuman nin y'a jaabi min na dutigi bɛ ka ala deli ala k'o nɔgɔya an ye dutigi n y'a f'i ma n bɛ segin a kan i suturala n'i ka si sɔrɔ n'i ka diinɛ sabati bɛɛ bɛ woloden ɲuman ni furumuso ɲuman bolo ni ala y'o nɔgɔya mm. o tuma alahu taala ye i laja barisa mɔgɔ caman ka diinɛ tiɲɛ sababu bɛna bɔ ale de la an ka dugawu de k'an yɛrɛ ye waati bɛɛ ni ala m'i lasɔrɔ i denmuso i foyi foyi nɔfɛ fantanya i y'o ta ni ala ye fɛn caman bɛ yen i y'o ta ni ala ye aa nka n'a nana se denko ma mm. n'o ɲuman ma sɔrɔ mm. i kɔ dun de y'ale ye mɔgɔ kɔ de ye den ye o ka taa ka i kɔ to yan o de ye den ye o tuma den ɲuman nin ye mun kɛ dubabudenw baba mm. sumayila mm. dubabudenw fa sumayila eh. min bɛ i majigin fa ye ka fa dusu sumalen gɛn ka fa dusu sumalen gɛn ka bɔ seitana kɔ walima ka seitana gɛn ka mabɔ a la o tuma mm. o ye den ɲuman ye a sɔrɔli nafa ye o tuma ni ala y'a kɛ a ye den ɲuman to burahima ye mm. k'o kɛ sumayila ye sumayila ma a sɔsɔ o tuma kuma lasurunya na ɛɛ seitana a ye a dɛsɛra hajara la a dɛsɛra sumayila la a dɛsɛra burahima la tɔ bɛ ala bolo sa dɛ o tuma de burahima y'a kantigɛli ŋaniya siri kuma lasurunya na o tuma ala yɛrɛ b'a dɔn mm. ko min don mm-hmm. ala bɛ sumayila dɔn ala bɛ burahima ni sumayila bɛɛ dɔn ka tɛmɛ a ka jɔnw kan o tuma burahima a ye ŋaniyaw kɛ ɲɔgɔn kan ka jurukisɛ kɛ ka den siri nka a ko ko n den mm. e ta mana kɛ min ye n den e fagali ko nin na mm. i t'o fɔ n ye a ko ne buwa ala ye ne di ne ma ala ye ne di e ma a ma ne ɲininka a ma e ɲininka ala de ye ne di e ma o tuma n'a b'o cogo la mm. n b'i kɔ n fa n'i ko n ka n kɛ cogo cogo n bɛ tɛ wa nka satajiduni insha allahu mina sabirina n b'a ɲini ala fɛ i bɛna n ye mm. n bɛ kɛ sabalibagaw la n tɛ n firifiri fewu n tɛ kule n n tɛ boli n'o tɛ cɛkɔrɔba denmisɛnnin bɛ se k'i i bɛ denmisɛnnin gɛn i t'a minɛ o jango aw fila ni de bɛ kungoba kɔnɔ yen a ko n'ala sɔnna i bɛ sabali sɔrɔ n na mm. ala ye sumayila ci ka nin fɔ o tuma a ye muru da mm. den kan na sumayila kan na mm. k'a bɛ sumayila kan tigɛ muru ma se ka sumayila kan tigɛ i b'a fɔ ko muru dalen bɛ kabakurun de kan a tɛ ka se ka sumayila kan tigɛ n'a ma se ka sumayila kan tigɛ dun o tuma a tor'o la muru da ma se ka foyi kɛ hmm. ah, a ye muru da bɔ eh, den na hmm. ka muru da jɔ kabakurun na hmm. komi i b'i ka muru da goman da ja cogo min na kabakurun na a ye muru da don kabakurun na i muru ko fara kantigɛ ko cɛw muru da ja kojugu ye fara tigɛ o tuma a mana da sumayila kan na a tɛ sɔn kantigɛli ma muru ko eh, ibrahima ko ɔhɔn e ta nin ye kabako ye dɛ nka ne dalen b'a la seitana de b'a fɛ ka don muru la ka n ka bato tiɲɛ n bolo barisa seitana mana dɛsɛ i la fan dɔ la a bɛ taa fan dɔ la o tuma den a kantigɛli a b'a fɛ o de ka to ibrahima la o tuma ibrahima ko ko n y'a faamu setanɛ b'a fɛ ka don a la fara a dɛsɛra ka sogo tigɛ n'o ye den farisogo ye a dɛsɛra k'o tigɛ nka a dun ye kabakurun tigɛ o tuma a y'ala wele ala ko ko ne ka jibirila sagajigi minɛ ka taa di mm. sagajigi mm. dɔw y'a kɛ fɛn wɛrɛ ye min t'o ye o tuma a ko ko ne ka jibirila saga minɛ walima e b'a faamu min na joona sa saga minɛ hmm. i ka taa di ibrahima ma k'a ka nin bila a den nɔ la k'a ŋaniya fara hmm. den ŋaniya fara ba ŋaniya fara hmm. ne ala ne bɛ waso ni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye mɛlɛkɛw la mɛlɛkɛw m'a dɔn ko nin ɲɔgɔn dakabana bɛna bɔ adamadenw na mɛlɛkɛw filɛ ka nin ye bi nin kabakoba nin na o tuma fɛn ɲɛnama nin saga nin minɛ i ka taa di mm. a ka saga minɛ mm. ko ne ala diɲɛna saga nin ka bila a den nɔ la sisan den tora a bolo saga ŋaniyana o bilala a nɔ la o kosɔn n'i y'a ja ala bolo n'i ye i tugu ala kɔ a b'a ja i bolo don dɔ ko ka ca o tuma o kɛra min kɛ k'o kiti o surunya lahiya nana o sira fɛ o la i y'a kɛ sagajigi ye a gerema i y'a kɛ saga gerentan ye i y'a kɛ sagamuso ye i y'a kɛ ba ye i y'a kɛ misi ye i y'a kɛ ɲɔgɔmɛ ye o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ɲinan a k'aw janto lahiya fagabaliw la dɔrɔn i ye nin mɛn a y'a janto lahiyafagabaliw la a y'a janto cɛsatɔw la hali se bɛ minnu ye olu bɛ yɔli yɔli la ɲinan mm. an ka dugawu de k'an yɛrɛ ye waati bɛɛ hali bi ala k'an se an ka doniw kɔrɔ ala kana ala kana an jigi tigɛ ala kana an fɔ an jigi kɔ ala k'an nawasa ala m'an nakunnadiyara n m'a dɔn ni ɲininkali b'i fɛ ka se an ma kira kɔni ko sallallahu wasalama ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ma lahiya sɔrɔ k'ale muhamadu y'i ta faga lahiya faga nin nalen kɔni n m'a fɔ a ma k'a daminɛna sumayila kantigɛ ko la wa bɔn ka taa to senna fo ka na se ala kira tile ma lahiya faga kira y'o kɛ kira ye saga fila minɛ seli dɔ la saga kelen k'o faga k'o y'ale n'a ka denbaya ka lahiya ye saga filanan a y'o faga ko ni setanya ye minnu dɛsɛ lahiya la ala i ka nin bila olu ka lahiya pilasi la inama lamalu bi niyati mm. a sogo tɛ se i ma kuranɛ yɛrɛ ko ten kɔrɔlen ko a foyi tɛ ala sɔrɔ nka ŋaniya nin de don o tuma kira ye saga fila ŋaniya kelen fagara n'a ka denbaya ye ka tɔ kelen faga

an bɛ ka ala fo an bɛ ala barika da i tɛ to duba si kɔnɔ bamakɔ yan bi bamakɔ tɛ mali dɔrɔn ye dɛ n y'o kɛ taamasiɲɛ de ye i tɛ duba si ye yan ko saga kelen ni fila ni saba fagara o la ko e ma se ka hali tɛgɛ fani sɔrɔ k'o kɛ na la mm. o ka gɛlɛn dɛ o tuma an k'an jigi da ala kan minnu a bɛnna minnu ka bana ma an k'a dɔw la an k'a da o la k'a fɔ ko ja ko i bɛ nin kule la nka i bɛ nin kule la nka ja juru bɛ dɔw la o tuma ni n ye n to kisa kɔnɔ ka an ɲinanama ni ladili dɔ fara a kan bɛɛ ka hakili sɔrɔ ɲinan arijinɛ sɔrɔ san de ye gɛlɛya nin waati ye arijinɛ sɔrɔ san ala ko ko ni an ma n'aw ma nikanfɛn di ne ala ma aw tɛ don ne ka arijinɛ kɔnɔ

e yɛrɛ kalannenba kɔfɛ ɔ o tuma kunfin tɛ an na ɔ nka ladili nin kun ye ko bɛɛ n'a tuma de don min bɛ yen don min na komi n y'o fɔ kuma daminɛ la ko min bɛ yen don min na o ko de kuma bɛ fɔ o ye n da to seliba ko nin na seliba kisa ka ca kira kɔni ko ko n'i ye saga faga saga siden kelen kelen bɛɛ baraji tan tan o baraji bɛ d'i ma yɛrɛ lahiya faga ka di dɛ lahiya faga ba faga ni kili cɛ i bɛ sogo dun i bɛ baraji sɔrɔ i bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ walayi hali ni mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ k'i juguya k'i kɔniya i bolo ta nɔfɛ ɲɛngoya la walayi n'i ka lahiya sogo dɔ dir'a ma a dusu kan ka suma i kɔrɔ dɔɔni ɲumanya ka di koyi ɲumanya ka di dɛ o tuma bɛɛ k'i janto saya tɛ bulonda kelen na a ka cɛsatɔmusow lajɛ ɲinan u bɛ yɔliyɔli la a ka fasatɔdenw lajɛ ɲinan u bɛ yɔliyɔli la dutigi dɛsɛlenw bɛ yen u retirɛtira mm. o tuma u ka fantanya u b'o kasi la waati nin na dɛ ɲinan seliba nin na dɛ o tuma n bɛ kuma surunya n'i ye mm. ka dugawu kɛ ala ka garijɛgɛw foni ɲinan ta nin ye minnu sɔrɔ baara la ala ka baara tɔ sinsin ɲinan ta nin y'a sɔrɔ minnu tɛ baara la ala ka baara nɔgɔya u ye ala k'an n'an ka denbayaw kan bɛn ala kana selidon bɛn seitana don ma an bara ala kana seitana wuli an ka duw kɔnɔ ala ka bɛɛ sɔn sabali la ala ka bɛɛ sɔn muɲu na ala ka bɛɛ sɔn majigin na ala k'a to musow ka cɛw hinɛ minɛ ka cɛ ka sɛgɛn dɔn ka cɛ ka tagapɛrɛn dɔn barisa cɛ cɛ bɛ hami dɛ i b'i yɛrɛ jɔrɔ la cɛ dɔw b'u ka tilenkɔla fɛ ni muso ka tilenkɔla o fana bɛ yen minɛ o bɛ yen dɛ e ɲɛ tɛ cɛ bɛ yɔli yɔli la sen kan ten kabini dugu jɛra dɔw mana bɔ u tɛ don so kɔnɔ ni fitiri ma se wa a b'o dɔw kɛ kɔngɔ la koyi walahi a b'o dɔw kɛ kɔngɔ la n'an ye ɲɔgɔn faamu dɔrɔn ɛ kow bɛ ɲɛ o hali an ka mali belebeleba nin mun y'a sofe bɛnbaliya mm. an ka mali belebeleba nin mun y'a kalaya bɛnbaliya ɲɔgɔn faamuyabaliya kotoɲɔgɔntalabaliya o de filɛ ka mali kalaya nin ye n'o tɛ ni bɛn bɛ so kɔnɔ furu bɛ diya ni bɛn bɛ so kɔnɔ a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ diya nka bɛnbaliya hali a bɛ luwanse nege bɔ sotigi la a bɛ sotigi nege bɔ luwanse la o tuma n ye daɲɛ fila min sɔrɔ ka d'i ma o ye nin ye ala m'an ni sababa bɛnna ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi ka ɲinan ta nin ɲɔgɔn wɛrɛ yira an na ɲinan seliba ala ka o ɲɔgɔn wɛrɛ yira an na ka se san wɛrɛ ma k'a sɔrɔ an hakili sigilen don o y'a sɔrɔ juruw saralen don duko hami bɛ minnu na ala ka du nɔgɔya u ye ala ka du nɔgɔya u ye ala kana mɔgɔ si sa luwanse la minnu bɛ luwanse la a ka tɛrɛ tɛ dɛ ni ala sɔnna a fana bɛna sigi aw ta kɔnɔ don dɔ yarabi ala ma a kɛra ten masa balolen bɛ minnu bolo ala ma u mɛnna an kɔrɔ ala m'u mɛnna an kɔrɔ minnu ta ye minnu ta fatura ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma ala k'an lakisi o tuma n bɛ n dan yan wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatuhu waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuhu an bɛ an karamɔgɔ ashek alhaji mahamadu dumuya mali kɔnɔ bamako ɲamakɔrɔ sigi la alihamudulila an tulo tun garisɛgɛ ye min ye an bɔra k'o de lamɛn nka ka ka fɔ ala ka dɛmɛ ma an bɛna a ka nimɔrɔ fɔ inshallah an bɛna mikoro tugu a la maa minnu b'a fɛ ka ɲininkali wɛrɛw kɛ a la inshallah ɲininkali wɛrɛw la

wasalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuhu.